assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu maliyɛnw ka bɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw fo ni kisi foli ye k'aw fo ni danbe foli k'aw fo ni hɔrɔnya foli k'aw fo ni silamɛya foli k'aw fo ni yafamaɲɔgɔnma foli k'aw fo ni kotoɲɔgɔntala foli o de ye salamu aleykum warahmatulahi ta ala wabarakatu ka dugawu ɲin'a fɛ ka dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ ne na aw bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ kɛ ne na aw bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ kɛ ne na aw bɛɛ lajɛlen ala ka ne n'aw dɛmɛ ala k'an sutura ala k'an sutura kira muhamadu n'a somɔgɔw bonya kosɔn sɔli ala muhamadu maliyɛnw a balimakɛ a dɔgɔkɛ a mɔdenkɛ a denkɛ sarafo o mankan don tanti jara ka cɛnin o mankan don maliyɛnw sarafo bɔra ka segin tuguni foli belebeleba k'a di madamu si ma bi sarafo bɛna kuma n dusu makasilen kɔni don sabu n t'o dogo fiyewu sabu mun na ka na anw fasoden fila ye ɲɔgɔn na anw fasoden fila jumɛn minnu kan ka anw lakana ka bɔ banbanciw bolo minnu kan ka anw lakana ka bɔ binkanni wale kan mɛ anw jigiw kan ka kɛ min ye anw ɲɛjɔyɔrɔw ye kan ka kɛ min ye olu ni an yɛrɛ dama de sera ɲɔgɔn ma fo ka taa dɔ nin to a la an bɛ dugawu kɛ ala ka hin'a la ala ka yafa k'a ma ala k'a jiginyɔrɔ ɲɛ bilahi sarafo m'a fɔ k'a ɲɛna wa sarafo m'a sarafo t'a fɔ fana f'a ɲɛna forum populaire du jeune ɲɛmaaso a tɔnden kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen a n'a ɲɛmaaso kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen de jɛra ka nin fɛn in kɔndane sabu wale jugu cɛ wale cɛjuguba de don nga an kana funu ka dama tɛmɛ sabu an bɛɛ de ye malidenw ye an bɛɛ lajɛlen tonso de bɛ yan an bɛɛ lajɛlen barajuru de bɛ yan an ka to an ka ɲɛmaaw kɔ n'o ye an ka otoritew ye an ka jigi sɛmɛ olu la sabu olu y'an ɲɛji cɛ yɔrɔw ye an ka ko to olu ta la sabu olu y'an sɛmɛ yɔrɔw ye an k'olu lajɛ sabu olu y'an ka dugalenw ye ni fɛn ɲuman min bɛ ni fɛn kolon min bɛ yen olu de bɛ bɔ ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ ne balima lafiyabugukaw mali kɔnɔ mali kɔ kan maliyɛn den sɛbɛ bɛɛ lajɛlen ye nin de kɔndane sabu a ma bɛn ni anw b'an ka ɛnpo sara ka don fɛn min na anw b'an ka takisiw sara ka don fɛn min na k'o di an ka finitigilakaw ma k'olu ka anw ni lakana bonya kɔnɔ karama kɔnɔ jugu kana se ka don anw kan banbanci walew kana se ka don an kan n'a fɔra ko o ɛnpo n'o takisi wari bɛ ta ka don fɛn min na o bɛ ta ka taa ci maa wɛrɛ la maa min ma bin a ma bon e y'a na se wolo ka gɛlɛn ni ma nka anw m'a dɔn walahi anw ka tenitigiw anw dalen b'u la wa anw dalen b'an ka polisiw la sabu ne b'a dɔn nin ye fili de ye wa an ka to an ka otoritew kɔ an ka otoritew walahi bilahi olu b'an jigi fa nin ko in na an kana funu fo k'an yɛrɛ mako sa wa an kana funu fo k'an yɛrɛ an yɛrɛ jɛ an kana funu fo k'an yɛrɛ faso ci ayi bɛɛ lajɛlen k'i bolo da i dusu kan denwolomuso bɛɛ diminen don dentigi bɛɛ diminen don fa bɛɛ diminen don nka an bɛ to ɲɛmaaw de kɔ sabu jamana sariya jamana de don olu de ni ala n'a kira sɔnna a ma olu bɛna nin kiiri in tigɛ k'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen nimisi bɛ wasa o wa n ma da a la fana n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɛ wale kɛla polisi jɛkulu min cɛla walahi polisi jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔndane walahi o de la ne ko mali kɔnɔ maliyɛnden si tɛ kɛlɛɲɔgɔn ye maliyɛnden si tɛ kɛlɛɲɔgɔn ye e ta bɛ ne ka so ne ta bɛ e ka so e ni ne de ye dugu kelen maa ye wa e ni ne de ye jamana kelen maa ye an kana dimi k'an yɛrɛ jɛ

nin bɛɛ b'a la k'a fɔ an dusuma kasilen tɛ yɔrɔjannamɔgɔ yɔrɔsurunnamɔgɔ bilahi a bɛɛ lajɛlen de y'a kɔndane sabu wale cɛjuguba de don wale cɛjuguba de don sarafo tɛna i bila a ɲɛfɔli la ayi nka

a peresidan na fo a mɔgɔ laban a bɛɛ lajɛlen maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen association association bɛ mali kɔnɔ bilahi a bɛɛ lajɛlen de jɛra k'a kɔndane wa o bɛɛ lajɛlen de dusuma kasilen don sutigiw nɔfɛ sabu ni anw t'a dɔn anw m'a dɔn sabu maliden de don i n'a fɔ anw yɛrɛ ye maliden ye cogo min na o tuma maliden bɛɛ lajɛlen kan ka hɛrɛ kanu ni i maliden ɲɔgɔn ye ala ka hinɛ a la a bɛna da bɔgɔ min kan ala k'o kɛ hinɛ ye bɔgɔ min bɛna da a kan ala k'o kɛ hinɛ ye bɛɛ n'i si danyɔrɔ de don ala ka limaniya di du ma ala ka limaniya di a ka fami ma ala ka limaniya di a ka fami ma ala ka limaniya di a teriw ma a kɛra sigida min na n'o ye lafiyabugu ye yarabi ala ka sabali kɛ sabali k'u minniji ala ka sabali d'u ma ala ka sabali d'u ma ne baw ne faw ne teriw ne kɔrɔw ne dɔgɔw nin bɛɛ b'a la nin bɛɛ b'a la n'i y'a mɛn a ye na an ka sigi o kɔrɔ a ye na an ka kɛlɛ nka kɛlɛ in nin kɛra kɛlɛ filima de ye sabu ninnu ka nin arɔndisiman ninnu bɛ taa kominw na u bɛ taa karitiyew la anw de n'an bolofɛnw lakanani kama olu bɛ taa ka don wolomasiri la anw de lakanani kama anw ni lafiyali de kama waasa anw bɛ se k'an da ka sunɔgɔ nin fili in kɔni kɛra dɛ nka maliden ɲɛnama bɛɛ tɔgɔ la ka dugawu kɛ banbaatɔ ye ala ka hinɛ la ka dugawu kɛ banbaatɔ ye ala ka hinɛ la minnu joginna ka dugawu k'u ye ala ka nɔgɔya kɛ ala ka nɔgɔya k'u ye ala ka nɔgɔya k'u ye ka yira banbaatɔw la u ka da ala la jarabi kun u ka da ala la jarabi kun u ka da ala la jarabi kun ni bɛɛ n'a tocogo don wa ni bɛɛ n'a bɔcogo don wa saya sugu bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ o kuma k'a yira u la u ka yafa ninnu ma wa polisiw yɛrɛ fana u bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲini banbaatɔ somɔgɔw fɛ walahi fili de don an ka polisiw walahi an ka polisiw an ka polisiw bɛ fasoden fɛ an ka polisiw bɛ fasodenw fɛ walahi u bɛ fasodenw fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn foli ni tanu kɔfɛ ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ ala ka hɛrɛ kɛ ne n'aw ye ala ka hɛrɛ kɛ ne n'aw ye fitinɛ min filɛ nin ye a fitinɛ yarabi ala ka seliji k'a fura ye ala ka seliji k'a fura ye ala ka seliji k'a fura ye banbaatɔ ala ka hinɛ la kɔmɔgɔw ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka limaniya d'u ma ala ka limaniya d'u ma ala k'a kɔ falen hɛrɛ la ala k'a kɔ falen hɛrɛ la ala ka kɛ fɔlɔ hɛrɛ la o se bɛ ala de ye o se bɛ ala de ye ala k'o kɛ a yɛrɛ ɲɛda kosɔn ala k'o kɛ kiraba in kosɔn a k'a kɛ sirifuw bonya kosɔn kira muhamadu n'a somɔgɔw bonya kosɔn ala ka nɔgɔya kɛ banba ala ka nɔgɔya kɛ minnu fana banana ala ka nɔgɔya k'u ye ala ka nɔgɔya k'u ye kira muhamadu n'a somɔgɔw bonya kosɔn sɔli ala nabi nin kun y'a balimakɛ n'a dɔgɔkɛ a denkɛ sarafo min bɔra k'a ka dusuma kasi yira maliden fila la nin kun y'a balimakɛ n'a dɔgɔkɛ bɔkan ye k'a yira front populaire des jeunes ɲɛmaaso k'a ta ɲɛfɛ fo kɔfɛ k'a bɛɛ lajɛlen de dusuma kasilen don nin ko in na wa k'u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'a kɔndane mali kɔnɔ mali kɔkan maliden ɲuman cɛma bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka fara front populaire des jeunes ɲɛmaaso kan u bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ nin kɔndane ka taa an ka sabali an ka sabali sabali an ka sabali sabali de ka ɲi an ka sabali ka aw fo ka waleɲuman dɔn nin kun ye sarafo mankan ye wasalamu tanti jara denkɛ davi jara ka kalanden ye ka aw fo ka waleɲuman dɔn sabali o de ye fɛnba ye sabali de ye fɛnba ye ala ka limaniya di ne n'aw ma ala ka limaniya di ne n'aw ma